Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwanụ akụkọ ndị hiri ụdụ n'izu ụka a. Onye kọpụtara ya bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka.
otu jikọtara ndị ọrụ obodo n'ala anyị NLC na mkpirisi bekee na-akpọ oku ugbu a ka e bugo ọnụ ego ụgwọ ọnwa ha n'ihi ka ọnọdụ ihe isi ike ji emenye ọha na eze ọnụ bụ nke ọnụ ego mmanụ petrol kpatara ndị njem nọ ugbu a n'ọnọdụ amaghị nke a na-eme dịka ụgbọ oloko sitere Kaduna aga Abuja sukọtara isi ya na ụgbọ oloko ọzọ n'ụtụtụ taa otu onye isi okpokpo pati ADC Ladan Salihu akatọọla ndị gọvanọ n'ime ala anyị n'ihi ka ha ji ahụta Tinubu dịka chi ha nke merela ka ọtụtụ n'ime ha gbabajuo n'ime pati APC iji zọọ ọdịnihu ndọrọndọrọ ọchịchị ha ụlọ ọba ego ala anyị CBN adọọla ọha na eze aka na ntị ka ha ghara igosi maọbụ kesara ndị mmadụ akara pin nke ha ji ezipụ ego iji gbochie ndị ekperima igwu ha chandum ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu aha mmiri chukwu ha bụ bandit awakpola obodo Sabon Gero na ọchịchị kansụl Chikun nke steeti Kaduna gbuo otu onye ma tọrọ mmadụ asaa n'isi ụtụtụ taa onye isi ala Tinubu ekwuola na ala anyị agaghị ada mba n'ihi ụjọ n'ihu mwakpo ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu ma nye ndị isi ọrụ nchekwa ntụziaka ịzọpụ ụkwụ gawa Maiduguri maka ọ dị ụlọ ọrụ ndị agha amị ekwuola na ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu nwere ike ha ezipụla ọtụtụ ndị yi ogbunigwe n'ahụ ha gaa Maiduguri a ga-echeta na ụnyaahụ ndị omekome jihad gbapụrụ ogbunigwe ụzọ abụọ ma gbuo mmadụ iri abụọ na atọ merụọ mmadụ otu narị na asatọ ahụ n'ime Maiduguri steeti Borno ọchịchị etiti ekwupụtala ụbọchị tọzdee na fraịde izu a dịka ụbọchị ezumike n'ihi ememme Eid Fitri ndị alakụba eduola ọkammụta Chukwuma Soludo n'ọrụ taa nke ugboro abụọ n'ọkwa gọvanọ dịka o kwupụtara n'eze wara awa na e nweghịkwa ihe dịka ịnọdụ ala n'ụlọ n'ụbọchị mọnde gbaa gburugburu steeti Anambra Peter Obi gara nleta n'ụlọ Abubakar Malami taa na Abuja naanị ka o mechara awa ole na ole a gbapụtara ya n'aka ụlọ ọrụ DSS. Onye isi ala Tinubu na nwunye ya Remi Tinubu ka a nọrọ taa jiri ọnụ egbe iri anọ na abụọ nabata n'obi eze mba UK. Otu pati Labour nke Nenadi Usman nọ n'isi ya ekwupụtara na ha ga-ahazi ntụliaka elu praịmarị n'abalị iri abụọ na atọ nke ọnwa Mee afọ a iji họpụta onye ga-eji aha pati ahụ zọọ ọkwa onye isi ala n'ime afọ 2027. otu jikọtara ndị ọrụ obodo n'ala anyị na-akpọ oku ugbu a ka a kwụpụ ha otu narị puku naira na iri ise na anọ dịka ụgwọ ọnwa opekata mpe ọhụrụ gbaa gburugburu ala anyị ụmụ ndị nwoke abụọ nke Atiku Abubakar ebutela dọgadọga n'ime pati ADC nke mpaghara steeti Adamawa dịka ha abụọ nwere mmasị ịzọ ọkwa ụlọ omeiwu nnọchiteanya etiti iji nọchite anya ndị mpaghara Jada Goya Tonga na Mayo mba Israel egbuola onye minista mba Iran Ismail Khatib bụ onye nọ n'isi nchekwa na ozi mekọtara nchebe mba Iran otu nwoke ka a hụrụ gara n'ogbe onyeisiala Tinubu nọ na mba UK malite ime njegharị iwe wee na-akpọ onyeisiala onyeisi ndị na-atụ mgbere ọgwụ ike ma kpọkwa osote onyeisiala Kashim Shettima onye omekome na-eyi ndụ ọha egwu maka ọ dị ụfọdụ ndị nkwado onyeisiala malitere ịgụ on your mandate we shall stand onye ji aha pati Labour zọọ ọkwa onyeisiala n'ime afọ 2023 Maazị Peter Obi akwaalakwa arịrị na ya amaghị ma ndị pati ADC ha ga-enyepụ ya ohere iji aha pati ahụ zọọ ọkwa onyeisiala ma gbakwunye na ọchịchị dị ugbu a nke Tinubu nọ n'isi ya achọghị ka o soro na ndị ga-azọ ọkwa onye isi ala n'ime afọ 2027 ụjọ na obi erughị ala na ugbu a na Washington dịka ahụrụ ụgbọelu agha drone ndị na-efegharị n'ụlọ nchekwa ndị agha soja bụ ụlọ na-echekwa odeakwụkwọ gọọmenti na odeakwụkwọ nchekwa mba US onye isi ala Tinubu nọrọ taa sonye na ekpere Eid ndị alakụba n'ime steeti Lagos bụ ekpere ji apịachi ememme Ramadan nke afọ a na nke mbụ ya n'ime afọ ole na ole ndị gara aga e nwere ekpere Eid Fitr dị iche iche n'ime steeti Kano nke na-egosipụta enweghị otu obi nke na-ehi odo n'ime steeti ahụ dịka Sanusi Bayero na Kwankwaso haziri ekpere nke ha dị iche iche onye sinetọ na-anọchite anya ndị mpaghara Borno South Ali Ndume ebola ebubo na gọọmenti ọchịchị etiti na-etinye ntị n'ekwentị ya ma na-egere oku ekwentị ọbụla nke ọ na-eme mba UK na mba Naijiria abịanyela aka n'akwụkwọ nkwekọrịta ugbu a nke ga-eme ka achụlata ndị mba Naijiria ndị nọferela oge ohere akwụkwọ ikikere njem visa ha ma chụlatakwa ndị nke na-achọ ụzọ mgbapụ ndị zoro onwe ha n'ime mba UK nakwa ndị nke tinyerela aka na mpụ na omekome ọzọkwa ụlọ ọrụ nsipụta mmanụ ala Dangote ebugola ọnụ ego mmanụ petrol gbagoro otu puku narị naira abụọ na iri anọ na ise kwa lita nke a na-atụ anya nke ga-ebugo ọnụ ego eji erepụ mmanụ petrol gba gburugburu ala anyị aka na-achị steeti Anambra ọkammụta Chukwuma Soludo akọwala na ya anaghị emegide okpukpe ọdịnala kama na oge omenala ọdịnala malitere ịkwado mpụ na omekome oge ahụ ka gọọmenti ya chụsoro ndị dị otu ahụ onye bụbụrụ onye isi ndị agha amị ala anyị n'oge gara aga Lieutenant General Tukur Buratai lara ezumike nka akọwala na ọ bụghị ndị agha amị kwuru ka elekọta ndị Boko Haram chegharịrị echegharị n'ihi na nke ahụ bụ mkpebi gọọmenti etiti n'oge ahụ ọ gara n'ihu gbakwunye na gọọmenti ọchịchị etiti maara ndị niile na-akwado mpụ iyi ndụ ọha egwu n'ala anyị n'ihi na ndị ahụ ka na-akpagharị n'enweghị mgbochi ọ bụla ọkammụta Chukwuma Soludo ekwuola ugbu a na pati APGA agaghị enwe onye ga-eji aha pati ahụ zọọ ọkwa onye isi ala n'ime afọ 2027 kama na ha ga-akwado Tinubu. Ọgwụnụ bụ akụkọ ndị hiri odo n'izu ụka a. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp channel anyị na akụkọ n'asụsụ Igbo.